na ị nwere ọtụtụ ohere ị je eji azụrụ ụka gị na nwanne gị ya tara na ọ bụghị mgbe na bụ ị je azụrụ ya bụ ụka biko na zikiri bụ ị je eme allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd anyị na-ekele chineke anyị na-ebunye aha nye elu anyị na-aja chineke mma mma na omeela chineke nwa bụ chi eze ka ọha chineke kere elu kere ala kere ihe ile kere anyị bụ mmadụ ụwa na anụmanụ na ihe ọzọ dị iche n'iche allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ụyọ na otito na ekele niile dịrị Chukwu okike abịama ya nwa bụ chi onye debere anyị ndụ ruo na mbọchị nke nta nta bụ mbọchị mmemme mbọchị salla mbọchị anyị na-eji ayị ụyọ mbọchị anyị na-enwe obi aṅụrị na okpukperechi al-Islam nta bụ mbọchị pụrụ iche n'ime ahwa ya bụ yomul eid mbọchị mmemme na mbọchị obi aṅụrị mbọchị nụnwa dị n'ime Quran Karim dịkọmara n'ime ekwọ ọzọ Chineke zitere iwu nye n'elu ụwa nụnwa ya bụ mbọchị bụ mbọchị dụ omimi nke shiri ike Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd nta bụ mbọchị nke iri ya bụ abalị nke iri n'ime ọnwa nke iri na ebo ọnwa iri na ebo n'ime agụmagụ ọnwa nke al-Islam ya na-ekene bụ zulhijja ya bụ ọnwa e ji eje hajj n'ime ahwa nụ anyị nọ n'ime nye otu puku na narị anọ na iri anọ na isii ya bụ 1446 na agụmagụ ọnwa nke al-Islam nta wee bụ abalị nke isii n'ime ọnwa nke isii ya bụ isii na isii n'ime ahwa a nọ n'ime nye ahwa bụ puku abụọ na iri abụọ na ise ya bụ 2025 anyị wee gbakọọ na ama ekpere anyị nta nụwa ka anyị gaa mee ekpere nye chineke kelee chukwu n'ihe ọma chukwu mere anyị alhamdulillah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha na ọ bụrụ na anyị je agụrịa ihe ọma chineke mere anyị na anyị ama agụmata ya o nwere onye je agụmata ihe ọma chukwu mere n'elu ụwa ị na-eshi uwe n aga ite ị na-agụrụ unu uwe n ike gwụ gụ chineke gị na-agwa anyị sị

ọ sị anyị inna azabi lashadid n'ezie na ataramahụ ọpịpịa nke chineke dị omimi eze amachi nye ndị na-agba isi akwara na-enufu ishi n'ụzọ nke chineke gịnị ka chineke nyere anyị ume gịnị ka chineke nyere anyị ndụ na arụ siri ike gịnị ka chineke nyere anyị nghọta agụmagụ gịnị ka chineke nyere anyị uchu nke ụwa nwa nye anyị ọmụmụ mana anyị emeghị ekpere na ụyọ nye chineke na anyị bịara gị na emenu ka na-asị gị na ọ bụ onye ọzọ mena anyị na ọ bụghị chukwu mena anyị chineke bụ nyanwa bụ chi chineke nyanwa bụ chi na-eme ihe ile ile chineke ya bụ chi na-eme ihe ile nwere ike na-eme na adjust na nwere ike iyi ahụte na edito chineke ya bụ chi na-eme ihe ile chineke ya bụ chi zuru oke allahu samad chineke ya bụ chi zuru oke o nweghị chi ọzọ anyị nwere gị abụghị chukwu ụmụnne m ndị ọma ihe anyị bịara bịa eme ntanụ na anyị bịara bịa eme ekpere azụ ka anyị mechinye bụ ekpere id na anyị ji eme ihe ịchụ àjà

nyanwa bụ anụmanụ e ji eji achụ aja nta ọbara ile ji awụfu n'elu ụwa ile ntanwa bụ id na chineke anaghị aṅụ nya bụ ọbara chineke anaghị eri nya bụ ọbara wala dima'uha luhumuha wala dima'uha anụ nụ anyị jekoji egbu na chineke anaghị eri nya bụ anụ ọbara na chineke ahụ nke onye bụ ọbara nya m na ọ bụghị anụ ma ọ bụ ọbara m chineke na-atụ anya nya walakin yanaluhu taqwa minkum ihe chineke na-enyo n'ime ọrụ ile anyị ji arụ nta bụ gị at-taqwa egwu chineke dị gị n'obi egwu chineke dị gị n'obi ya bụ ihe chineke ji arụ ọrụ ntam gịnị bụ niyya gị innamal a'malu bi maqasidiha na ọrụ ile anyị bụ mmadụ na-arụ na a na-anabata n'elu ebumnobi gị gịnị bụ ihe i bu n'obi ji eme ya bụ ihe ya bụ ihe a na-anabata ntanụ anyị sachafụta onwe anyị ka anyị dịrị ọcha mgbe anyị na-eme ya bụ sacrifice ya bụ ihe ịchụ àjà nye chineke menu maka chukwu bismillahi allahu akbar na igben mana o nwere ihe anyị ji aghọta gịnị kpatara na anyị na-agbakọ ntanwa eme id onye bi nterenu sunna onye omenala onye bụ ọ bụ ọ bụ omenala anabi ibrahim na nwanya anabi ismail o nwere nkụzi dị omimi gbanyere maka anabi ibrahim na chukwu na kuma gbanyere maka nwanya ismail na nna ya ibrahim ya bụ ihe a chọrọ ka mụta ntanụ ihe nụ bụ gịnị chineke gosiri anabi ibrahim na nrọ mgbe ọ na-egbu nwanya e ji nwanya achụ aja nye chineke ọ hụma na mbụ hụma na ebọ hụma na etọ mee ndị anebi ya bụ ndị mmụọ ozi chineke na nrọ he dịka na-asị gị na ọ bụ ozi ọ bụ ute na ọ dịka na-asị gị nrọ he rọrụ ga-ama ozi bụ chineke ziri ha na ọ ji eme ido họpụ ọ gị na-agwa nwa ya sị ọ sịrị inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara ọ sị nwa m na ya na-ahụ na nrọ chukwu na-agwa ya etinye iwu ka ya were gị wee chụọ aja nye chineke ya bụ nrọ anabi ibrahim rọrọ ị hụ na anabi ibrahim erube n'isi onye bụ o rube n'isi o rubere chineke isi na chineke na-etinye n'iwu ka o were nwa ya chụọ àjà nye chineke mgbe na nwa ya agbagoteme ogo nwa ya ga-ama ekpụ nwa nwatakịrị na-eje ozi ị ma na mgbe nwa gị dị nwatakịrị ọ bụ onwe gị ọ na-eme na onwe ya na gị na-eme na-ehiche me n'imi bụ gị na-ehiche n'imi na mgbe na ọnụ ga-asọ gị ụsọ n'obu amachi na mgbe nwa gị na-adị gị n'ezi obu bụ mgbe na ọ gbagotemere ọ abịsa egoten gị pure water o je goten gị gịnị anyị rijee gị ọgịniminigo eminigo nwana ya mgbe na-ama uru nwa gị na-aba na nna nne nna ya bụ ọnọdụ anabi ismail nọ mgbe ọ bụ chukwu gị na-agwanụ sanụ ya were nwa ya anụhụ were wee chụọ aja maka na ọ ga na-ahụ nwa ya n'anya amachi onye nọrụ nọrụ oge okenye ma ọ mụtachile gị nwa mana anabi ibrahim bịara rubere chineke isi kwete ka ya were nwa ya anụnwụ mkpụrụ nwa ya nna anụnụwụ ka ya were wee chụọ aja nye chineke allahu akbar mụ na gị nwere ụmụ ole nwechụ ọnụnwa anyị ji ekwe ka anyị were nna anụ chụ aja nye chineke anyị ekwekọ oge mana mkpụrụ nwa ya naanị ismail o nwetara n'oge nkanya chineke sanụ ya were wee chụọ aja o kwete ka ya were nwa ya chụ aja ihe na-ebu ya bụ nkụzi mbụ irube chineke isi ọ bụ mụ na gị nọ anyị na-eme mpụ eme mmehie ajụ iwu chineke n'etiti anyị ihe nkụzi ohe ebọ bụ na nwa ya ismail biko unu gere ntị nwa ya ismail mgbe nna ya gwaranụ sanụ ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara ọ sịrị nwa m na ya na-ahụ gị n'ime nrọ na ya ji mma aha gị n'olu gị na-erumelike enwe ya tatamarịka gịnị mgbe anyị ji eme gịnị mgbe ịghọtara nwa ya na onwe ya bụ anebi bụ ọ bụ ọ mamara na ihe na chineke na-egosi nna ya na nrọ ga-ama iwu bụ ọ bụ ọ sị nna ya ọ sanụ satajidu ọ sanụ na ọ bụrụ na i kwete ọ bụrụ na ị kwadote i je ji egbu ya na i je nweta ya na ya jekoja ewefute onwe ya wefute ndụ ya wụrụ chụọ aja kwete ke na ya aha ọnyụ mma n'olu ọ tụdịgo omego gịnị bụ ihe o mere o rubere nna ya isi o rubere nna ya isi ọ sị na ya na ya atụkọghị omego na na ya ji ekweta je wefute onwe nye ja ewo ja chụ aja ka ewere nye wee chụọ aja iwu gị na chineke nwete ihe chukwu chọkọ na mgbe ha nọ ọ bụghị iwo nwatakịrị na ụja achụ aja bụ chineke chọrọ na ọ bụ attaqwa minkum egwu chineke dị gị n'ime ahụ gịnị bụ ihe abịa chineke nwetara na nebi ibrahim ekwete ka ya were nwa ya chụọ aja nwa ya na onwe ya eze ekwete maka ihi chineke ka ewere ya wee chụọ aja ọ bụ kuran ji na-agwa anyị sị falamma tela na mgbe ọ bịara tilaga nwa ya n'eke ụtara ka ogben chineke bịa kpọkuo enu oku an ya ibrahim ọ sị na qad saddaqta ru'ya ọ bụ ihe chukwu chọkọ n'eke ahụ ọ sị na ya ibrahim o gị bụ ibrahim onye ozi chineke na qad saddaqta ru'ya n'okwu agwụ na i kweteme that nkwete nu acceptance kwete n'ime ala ala mkpụrụ obi gị na iwu chineke were onwe gị wee chụọ aja nye chineke ọ bụ ihe chukwu chọrọ n'aka anyị chineke na-agwa anyị bọdụ ọzọ wafadainahu bizibhin azim chineke gbanwe iji ismail ja achụ aja chineke gbanwee bizibhin ihe eji achụ aja ọ sịdịghị bi kabshin ọ sịdịghị ebule n'ọ bịara kenu zibhin ihe eji achụ aja al azim nke kachacha nke ka mmadụ ya bụ na iwe ebule eji achụ aja ọ bụ ka mmadụ ya ga-ewe ji achụ aja so na evumnobi chineke abụghị ka e were mmadụ wee chụọ aja na evumnobi chineke bụ ka ọ nwaa mkpụrụ obi nebi ibrahim ọnwụnwa nwa ya na-agbagote mere ọ na-ahụ n'anya nke ukwuu ọ ja ajụ na ya emeghị iwu chineke maka nwa ya so ọ ja ewere ihi chineke ka ya were nwa ya chụọ aja na chineke nwetara ya bụ ihe na nebi ibrahim ka chọrọ ka ya mezue iwu chineke n'ime ndụ ya karịma nwa ya nwa ya na onwe ya eze na ihe ihe nye ihe mere nụ bụ o ji ekwete je erube nna ya isi na iwu nna ya na-etinye enu ka nara n'ume so o ji asị wewe "Ah, na ya jekọ Lagos maọbụ na ya na-eme na ya rigbere otu ụsọ ụwa na ya na-eme nwa na ya na-eme nwa na ya na-eri ụsọ ụwa gbasa anụ gere kechi ya isi ka igbe enyi nwa nye ekwudịghị ụgwọ nwa nye atụdịghị omego nwa nye emedịghị ọgba aghara na ọ sịrị nna ya na mgbe i je ewe nye je achụ aja ọ sị na satajiduni minas sabirin n'i je enweta ya na ya ji nwee oke ndidi eze amachi ji atọ nwee ike ori nchaja eziokwu eziokwu okeme nwa ya

ya gbokwute na a na-atụ m eje hajj so ị hụ na ihe chineke na-achọ n'ebe anyị nọ bụ niya innamal amal bi niyat innamal amal bi makasidiha na ihe ọrụ anyị ile anyị na-arụ bụ niya anyị bụ anyị ji oje arụ biko nne na nna anyị ile anyị rube isi n'iwu chineke ya bụ nkụzi nke ntanụ ihe ile ị na-eme eweli ihe mmadụ na-ekwu na ọ bụ iji ajụ onwe gị sị ọ bụ gịnị ihe nụ ya mere maọbụ ihe ya na-eme nye adara iwu chineke wee wee mere n'onwe gị na ndị mmadụ i mere mma i mere njọ na ha ejekwa iri iri enye na asị na i riri nri iri gị na asị na i ririghị nri na ihe na ije oje chekwa onwe gị mgbe anyị lebugo ihe nụ ya na-eme nye adara iwu chineke si ya daraghị iwu chineke ọ bụrụ na ị dadịghị iwu chineke na na ọ dịghị mmadụ ụwa oyi hafụ mmadụ ụwa na mmadụ ụwa enweghị ọkụ ma o nweghị alaeze o kweghịta emeghị m ya ọṅụ kenyere na ebe ya ọ bụ na ego m na-aga gị hafụ mmadụ ụwa mee maka chineke wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kanu mu'minin na chineke na onye ozi nye kachacha ka anyị mee maka ihi ha ọ bụrụ na anyị nwere okwukwe na ebe chukwu nọ

nta abụghị mbọchị a na-akpachi eka nta abụghị mbọchị a na-akwa ekwa nri nta abụghị mbọchị a na-akwa ekwa anụ anụ enụhụ ị jekọ jee egbu na chineke agwa anyị ka anyị echi jee mee mgbe na ị na-egbu na azụ ka emechiri idi nwọchi ọnụ ha bismillahi allahu akbar iti anụ mma n'olu n'elu egwu chineke maka na chineke na agba enyere gị ikike gị gbuo nya bụ ebule nụ ọ dị ndụ ka ị dị ndụ mụ na gị enweghị right anyị nweghị ikike ịna ebule ndụ gị abụghị maka chukwu o nweghị anụ kwesịrị igbu gị abụghị maka chukwu ya bụ almaslaha na mgbe na ị na-egbu anụ ị na-egbu anụ maka ihi chineke ọ bụ na igbu anụ nwanne m ọ bụghị usoro annebi ka gị na-agụ buru dị anụ buru rie ọ bụ ya bụ usoro annebi ọ sịrị wa at'imul ba'isal fakir anụ na a na-egbu gbaa mbọ ka i kejechenụ ndị ogbenye na ndị ọ kọrọ sadaka ba na-eje na-eme ndị mmadụ na-agwa anyị sị nke ike na ụdị etọ nke iji eri be gị nke iji oje mee ọnya nakwa nke iji oje mee sadaka ị mara nwere iji anụ mmadụ dangara ya bụ ọnya ọ bụ abụghị sadaka na ọ bụ ya ọ bụ enyi gị nwoke bụ ọ bụ unu na ana ito onwe unu ego enu papa unu unu abụkọ aka ịdị gị lada n'ime ọ bụ ọ ee mana o nwere ike emekọ ya sadaka na ọnya sadaka bụ ime ee so o nwere ike ya anụ mmadụ dangara nwee nke iji anụ mmadụ sadaka nwekwume nke gị na onwe ya eri be gị ya ka e kwesịrị iji mee biko memenụ ihe ọ bụ maka ihi chineke ya bụ ebumnobi igbu ya bụ lehiya ntanụ ma mgbe ị na-eme ịhụgo akụkọ ihe kpata na a na-eme lehiya na ismail nwa ibrahim bụ a ga-eti mma n'olu chineke sị wa fadaynahu bizibihin azim chineke wee gbanwee igbu ismail gbanwee na ọ ga-abụ zibihin